Taonani, taonani, taonani, amayi ndi abambo, taonani, taonani, mtsikana mukumuona apayu ndi mtsikana umeneyu wa ku Area 49, mtsikana wotchuka kwambiri, mtsikana woyendayenda, mtsikana wogulitsagulitsa, komano iyeyu ndithu ngakhale ali woyendayenda komanso wogulitsagulitsa ndi unofficial ogulitsagulitsa. ogulitsa sanalengeze yayi kuti iyeyo ntchito yake ndimeneyi komano anthu ambiri akhala akudyerera maso awo akhala akuyima pa mtsikana ameneyu ndi mtsikana owala amene mukumuoneramo mtsikana wachikoka amene mukuoneramo koma anthu ambiri akhala akuyesetsa anthu ambiri akhala akupita kumeneko ndipo akhala akudyerera akhala akupereka ndalama zitalizitali koma izi zinali zovuta kwambiri ndi mkulu wina wake otchuka kwambiri ah, pamene iyeyo anadyerera maso ake komano anamuuza mtsikana kuti ndakuona kukongola kwambiri komano sizingangothera pamenepa zilikotu ziliko pamenepo ndimene anamuuza mtsikana amene ndifuna ndione mu dresi mwako kuti muli zotani pamenepo ndithu anagwirizana bwinobwino iyayi palibe vuto kuona mu dresi bola ngati iweyo uli ndi ndalama ndithu zitalizitali pamenepo pamenepo mkulu amene anati ndalama si vuto ndikupatsa china chilichonse zimene ukataonani taonani ndikupatsa chimene unganene chilichonse pamenepo ndimene tikumva kuti iyewo anagwirizana ndikupita ku nyumba yogona alendo pamenepo ndimene anakaona mu diresi akuti ndithu anakaona kuti mu diresi mmenemu si mu diresi wamba si mu diresi mofota koma mofufuma ndithu bwinobwino ndi pamenepo ndithu anadyerera nayenso kuvina gule wachilendoyo ndi mtsikanayo koma pamenepo ndithu akuti anampatsa atamaliza kuvina gule wachilendoyo mmene anampatsira mmene anakondwera mmene anasangalalira anaona kuti mmene apangira zimenezo ndithu mtsikana ameneyo akuyenera akuyenera kupatsidwa 250,000 pamenepo ndithu mtsikana amene atalandira kenaka ndimene anapita kwawo ndithu ndikunena kuti iyayi ndi gule mmene tavinira muja ndi mmene ndakupatsirani ndi mmene mwandichitira ndikulephera kuyenda munthune mwandigokomera kwambiri mwandi panga zoopsa kwambiri panakali pano ndikumva juu moto ndithu kumeneku ndikuchita kupupuzira mukufunika mupereke ndalama zokwanira 6 miliyoni osati 250 munapereka ija apo bi pamenepo ndithu nditulutsa zithunzi zanu akuti kumeneko akuvina gule wachilendo amajambulana zithunzi kumeneko ndiyeno akuti ndithu iwowa zithunzi zimenezo kumakufuna kuti akuti azidzakumbukirana mtsogolo ndangati mwa inu mumachita zimenezi mumafa mumafa mutu Mukapita kovina gule kwachilendo, wakuba wachilendo, nkumakajambulana kumeneko popeza mkulu ameneyu ali pa banja, akuti mtsikana ameneyu anayuza advantage imeneyi yonena kuti pongakhale inuyo muli pa banja, ndikuyalutsani, nditulutsa zithunzi zanu, nditulutsa zithunzi zanu, ndiika bazuka wanu pa pa mbalanganda, ndiika zinthu zina pa mbalanganda. Pamenepo ndimene mkulu ameneyu anatutumuka muno. popeza kuti iyeyu ndi wachikulire komanso ndi mkazi wake komanso iyeyu m'bomamu ndi wachikulire anaona kuti iyayi nkuthamangira ku polisi kukanena kumeneku cha kunena kuti iyayi ndithu ndithandizeni munthune mtsikana amene afuna andipange blackmail ndampatsa ndalama zimene tinagwirizana koma akuti afuna 6 miliyoni koma anthu ambiri panakali pano akuti mkazi ameneyu anapanga demand, demand uh, 20 miliyoni hafu ya ndalama zimene ah, mtsikana ameneyu ndithu uja waku Mzuzu uyu anakana ndithu 10 miliyoni anakana mtsikana waku Mzuzu kuti avinene gule wachilendo zilikotu ziliko taonani taonani ndipo pamenepo apolisi anamnjatadi mtsikanayu nkukamthira m'ndende kenaka apolisi aja nkumafusanafusana mukuti tammangiranji mtsikanayu akuti iyayi amafuna afalitse zithunzi akuti iyayi mtulutseni ndipo pamenepo amutulutsa mtsikanayu koma nkhani yake ya yavuta kwambiri nkhani yake yayipa kwambiri mbiri yake yayipa kwambiri ndipo dzina lake panakali pano aliyense lili mkamwamkamwa ndipo even facebook yalengeza kunena kuti mtsikana ameneyu ndi mtsikana wotchuka kwambiri mkotero kuti simungampeze pa facebook chifukwa choti iyeyu wabandukapo zinthu zavuta kwambiri koma anthu akupangidwa chimene tikufuna ife tidziwe ndichonena kuti kodi mungofalitsa chithunzi cha mamuna ameneyu la cha mkazi ameneyu makamaka nanga mamunayo ali kuti mamunayo mubweretsenso poyera pa mbalambanda nafenso timuone nayenso dzina lakenso liyipe tidziwe zona kuti iyeyu ndi wapabanja koma ndi wachiwerewere koma ndi wachigolo koma ndi wokonda akazi koma iyeyu ndi wofika kukonda kukavina gule wachilendo wosakhutitsidwa ndi mkazi mmodzi timuone nafenso ndiye mutibweretsere zithunzi zimenezi ngakhale mtsikana ameneyu lake layipa kale mtsikana ameneyu akuti ndi wofufuma ndithu anthu ena akuti komatu iyeyu anangodziyeretsa chabe anali wakuda ife tilibe nazo zoti tikujaja panopa mtsikana owala kwambiri mtsikana owoneka bwino kwambiri komano katundu wakenso akuoneka kuti ndi wodula kwambiri worth 6 million malawi kwacha zilikotu ziliko komatu azibambo mukuferatu 2 miliyoni amene 2 minutes makamaka kulipira 6 miliyoni zilikotu ziliko koma tikudikirira kuti zithunzi za mzibambo ameneyu zituluke pa mbalambanda Popeza za mtsikanayu zatulukanso pa mbalambanda, amene akumudziwa mtsikana ameneyu, amene mmacheza naye mtsikana ameneyu, mupite mukamuuze atipatse zithunzi zimenezi. Nayenso mzibamboyu, paja amanena kuti wakufa saopa kuwola, panakali pano iyeyu wafa kale ndiye sangaope kuwola. Abweretse zithunzi za abambo amenewa nafenso tiyikenso pa mbalambanda kuti anthuanso adziwenso za mkulu ameneyu amene walephera kupereka 6 miliyoni chifukwa cha 2 minitsi imene wamva kukoma. ziliko tu ziliko taonani taonani taonani taonani taonani